Сирием зауэр къыщыхъеиным и пэ къихуэу я щӏалэр, Беслъэн, Налшык щеджэну къагъэкӏуати, абы иужь иту езыхэри къэкӏуэжащ. Гъэщӏэгъуэнраӏэ, ищӏэжт, илъэсий ипэ я унэ дыкъыщихьам дыкъызэригъэгугъауэ щытар. Иджы дыкъыщыкӏуэ ди хадэри тщӏауэ фкъредгъэхьэлӏэнщ, жысӏати, мис, жери дегъэлъагъу я теплицэр. Уэлэхьи, сыдрэмкӏи джы тэмэм, Ти узынджагъэмкӏи тэмэм, тӏэкӏу нэхь тыкъызэӏэкӏуа, тӏэкӏу ныбжьымкӏэ, ныбжьым хэхъуа, нэхь къытхэщ хъуа. Нэгъуэщӏкӏэ зи ти ӏуэхухэмкӏи, Эльхьэмдулла, тхъарзынэ. Зи гукъеуэ дыдэ диӏэкъым.

Теплицэм щагъэкӏ бэдрэжаным къыщӏах мылъкуращ нэхъыбэу Уэтейхэ я унагъуэри зэрыпсэур. Амир пщӏантӏэм дэсщ, унэм, хадэм щоӏэбэри, и щхьэгъусэ Хьидает Налшык дэрыбзэру щолажьэ, я къуитӏри щӏалэшхуэ хъуахэу къуажэ школым щоджэ. Дауэ я ӏуэху къимыкӏуэкӏами, Тхьэм и фӏыщӏэр и етӏуанэ псалъэщ Амир.

Дэ дымыхъуми ингы, ди бынхэр, ди сабийхэр зыгуэрэ хъуну Алыхьым жиӏэмэ. Сэ сыщӏогъуэж, нэхь пасэу щхьэ сыкъэмыкӏуа, нэхь сщӏалуэ. Ингыри хъунущ, яни, тӏэкӏу дыгувами, ди ӏэ къикӏыр дощӏ. Къару диӏэми, димыӏэми, зыгуэрэ тщӏын хуей мы къэралым. Лэжьыгъэм техуауэ Лэжьыгъэр тӏэкӏу къин, къэдгъуэтӏым, ара къэбгъуэтми бзэр тӏэкӏу къинщи, къыдэхъуӏым бзэр, урысыбзэр. Зыгуэру дыкӏуэмэ, сабийхэр дощэри, ди бынхэр дощэри, перевод дощӏ. Гукъеуэ закъуэр мы къуажэм дэ диӏэр, дэ, Грабовец мобде не телефон диӏэ, не сигнал къеубыдрэ, не маршрут тэмэму къакӏуэрэ, тӏэкӏу пыдза мы къуажэр. Ара ӏуэхур, яни тӏэкӏу къинщ. Мы илъэсым карантин жаӏэри, сабийхэр къаутӏыпща унэм дэсууэ. Ар еджэнухэщ, интернет дыхуей. Махуэ къэс

Уэтейхэ Амиррэ абы и щӏалэ нэхъыжь Хьэзимрэт унэм ису дызрихьэлӏар я дей дыщыкӏуа махуэм. Мы унагъуэм адыгэбзэ зэрыщызекӏуэм и щыхьэтщ Хьэзим и псэлъэкӏэр. Зи бын адыгэбзэкӏэ псалъэ куэд яхэплъагъуэкъым Сирим къикӏыжахэм. Къагурыӏуэу къыщӏэкӏынщ, ауэ ирипсалъэхэкъым. Хьэрыпыбзэм уэрсэру ироуэршэр урысыбзэри псынщӏэу къащтащ. Уеблэм ди Хэку исыж дэтхэнэ зыми хуэдэу урысыбзэ къыхамыгъахуэу псэлъэжыфкъым. Ар ядыболъагъу, къанэ щӏагъуэ щымыӏэу Сирим къиӏэпхъукӏыжа дэтхэнэ зыми. Атӏэ Хьэзейм адыгэбзэм ирипсалъэ къудейкъым, уэрэди жеӏэ, шыкӏэпшынэр дигъэбзэрабзэу, ехъулӏэныгъэ куэди иӏэ хъуащ. Ахэм я щыхьэт дамыгъэхэр Хьэзейм и адэм и напщӏэ зэрытелъыр нэрылъагъут темыпсэлъыхьыщэми. Сиримкӏэ дыщыӏамэ, мыпхуэдэ медалхэр зэи щилъагъунутэкъым абы, жи Амир. Шыкӏэпшынэ еуэкӏэ сэ сигъэщӏар хъуэджэ цӏыхубз Шэджыхьэщӏэ Зуриат и цӏэу мопхуэдэу сигъэса, илъэсиплӏ гуэр хъуауэ уже и дей сокӏуэ. Конкурс сокӏуэ сэ мыст. Итӏанэ первое место куэд сиӏэ, золотой медаль сиӏэ, тоже къызохь. Мис мы гъэм сыкӏуа Сочи, Лазурная волна и цӏэу международный конкурс хъури, золотая медаль къысхьа. Шыкӏэпшынэ еуэнкӏи, итӏанэ мыст вокал сокӏуэ, Даур Иринэ и де си хъуэджэр уэрэд жызоӏэ.
Цӏыху псоми я ӏуэху зыхуэдэ хъурэ? Зым хэхъуэ иӏэм адрейм хощӏ. И псэр и хэкужь къихьыжри мыбдей илъэситху иримыкъу щыпсэужаура Уэтей Амир и адэр. Ауэдэу нэхъ пасэу Хъыжьрокъуэ Нэузэти и анэ шыпхъур дунейм ехыжащ. Лӏам и ахърэт нэху Тхьэм ищӏ, ахэр тхэщӏа иужь, жьы къытхукъуэуащ, кхъэ здыщӏэтлъхьэжын димыӏэу, жаӏэ, Благовещенкэ дэс хъуа ди лъэпкъэгъухэм. Къуажэм дэсым и нэхъыбэм яӏыгъыр чристэн динщ. Чристэн дин зыӏыгъ здыщӏэлъ кхъэм муслъымэн пхьы мыхъуну ислъам диным жимыӏэми, урысхэм я кхъэм я лӏахэр ямыхьу, нэхъ гъунэгъуу щыт Къэрэгъэш къуажэм щыщӏалъхьэжащ. Ар ӏуэху ящӏри къуажэ администрацэм зыхуагъэзащ Сирим къикӏыжахэм. Пӏалъэ къыхамыгъэкӏыу муслъымэныкхъэм папщӏэ щӏыкӏапэ хупачахэщ. Ауэ кхъэр къэхухьын, щӏыр зыхуей хуэгъэзэныр муслъымэнхэм езыхэм я ӏуэхуу къэнэжащ. А хъыбарыр зыхэзыха Къат Дип и цӏыхугъэм къихьащ а ӏуэхум и хэкӏыпӏэр. Дубай дэс адыгэхэм кърагъэхьащ кхъэр зыхуей хуэгъэзэн папщӏэ текӏуэдэну мылъкур. Иджы а ӏуэхум и ужь итхэщ Благовещенкэ дэсхэр. Къат Дипрэ абы и щхьэгъусэ Уджыху Салвэрэ хуабжьу пщӏэшхуэ щаӏэщ Сирим къикӏыжа адыгэхэм я дежкӏэ. Мыхэм я чэнджэщ щӏодэӏу, я псалъэ къалъытэ, уеблэмэ зауэм кърихужьэу зи хэкужь къихьэжахэр щӏэрыщӏэу псэуным иужь щихьэм, зигу кӏуэдаи къахэкӏати, Ахэм я дежкӏэ мы зэщхьэгъуситӏым я псалъэр хущхъуэ папщӏэт. Дип и унагъуэр иджы Лэскэн Етӏуанэ къуажэм дэсщ. Ахэм нэмыщӏ иджыри зы унагъуэ щопсэу мы къуажэм, Сирием къикӏыжахэм ящыщу. Къатхэ я хэку къыщагъэзэжам щыгъуэ я щхьэ кърикӏуам куэд щыгъуазэщ. Илъэсий ипэ дгъэлъэгъуауэ щытащ а хъыбарыр. Адыгагъэм щхьэдэхыжу цӏыхугъэм и къарум и щапхъэ ягъэлъэгъуат абы щыгъуэ Къувэжыкъуэхэ я лъэпкъым. Унэр зиӏэр
Алыхьым рэхьмэт кърех машинэм иукӏат щӏалэу, ӏелэ цӏыкӏуитӏу иӏэу. Арати, нэщӏэу щытти, сыкъашэри сэ сыкъыдагъэтӏысхьа. А уакътэм унэр къызытатым иужь унэхэр яугуэш хъури.

Ара зэрыхъуар? Унэ хьэфымрэ уи унэмрэ зэхуэдэкъым. Итӏанэ а Къувэжыкъуэмэ я тхьэматэти, зыугуэшрэ а уакътэм ар я тхьэматэу щытас а группэу зыугуэшрэм. Арати, къыздэпсалъэри, Къакӏуэ, жиӏас, уэри унэ къуэттыну, жиӏэри джа апхуэдэу тӏанэ мыр къэтщэхуа. Кухнэр зэманым модэ щыта. Мытыр щэныкъуэ укӏуэну, сэ тщӏэрэ? Апхуэдэу

Къатенаӏым къэбэрдейхэм къыткъуэт зэлъэпыту къахьа мы илъэсипщӏым. Коронэ уакътэм цӏыхухэр дэмыкӏыжыну хъуат, итӏанэ урыс паспорт зымыӏыгъым ахъщэ къратыжыӏым ӏуэфым къыӏуагъэкӏыжахэр зэкӏэ а уакътэм. Арати, зы ӏуэху гуэрэ тщӏэн хуей жытӏэри, групп тщӏри, лӏыжьхэри унэм къыдэмыкӏыжыну арат а уакътэм. Лӏыжьхэр я закъуэ щысхэр зыгуэр ядэӏэпыкъуэн хуейс, щӏалэгъуалэхэм итӏанэ я зажетыӏэм зы пщӏыкӏух гуэрэ я машинэхэр яӏыгъыу зэхуэсхэри, зы мазищ-плӏы гуэрэм джа лӏыжьхэр зэрахьа зыгуэрэ хуейхэмэ къахуахьу, Етӏанэ щӏакхъуэ джа мазихым пщӏа мафэ къэси къытату къуажэхэми, Налчык дэсхэми яхуэтугуэшу джа апхуэдэу группхэр тщӏри, етӏанэ зыгуэрхэми ахъщэхэри къата, етӏанэ быслъымэн ӏуэхум пылъу къэралым зыгуэрэ иӏэ, тщӏэӏым и цӏэр. Ахэм хьэзыру мазэм е тӏуэ, е щэ, шхын зы нэбгищэ хуэхъуну къытхуахьт. Абы тэ едгъэхъужти, а ахъщэ тӏэкӏур цӏыхумэ къатар къэтшэхути, ахъщэ япты хъунуӏым, жаӏа хабзэмкӏэ. Арати, джа апхуэдэу къэтшэхути, ари зэкӏэ Къэкӏуэжам мазэм е тӏуэ е шэ ишхын къынэст. Джа апхуэдэу мазихым дгъэкӏуа щӏалэгъуалэхэр уэлей, сымщӏа апхуэдэу шану хъунуми, махуэ къэси пщӏа джа я машинэхэр яӏыгъыу, куажэхэми яхьу, джа цӏыхуми яхуахьу джа апхуэдэу къэтхьа. Тыдрэ зы къуажэм зы групп къыхахауэ къэкӏуэжахэм Ахэр зэдэӏэпыкъуу пщӏа, джа апхуэдэу мыст етӏуанэ зы групп зэкӏэр зэгъусэу зы групп ящӏауэ ари. Зыгуэркӏэ къэралым, зыгуэрэ хуейхэмэ, зыгуэрэ мыстмэ я гушыӏэ нагъэсыну е зыгуэрэм нагъэсыну. Апхуэдэри джа апхуэдэхэри дгъэпсри, джа апхуэдэу дызекӏуэ джа. Дыкъызэкӏуэжым тэ тылӏыжь ныуэхэти пщӏа пенс къытата. Пенсыр тфэхъу хъуну, зэрар нэбгиш тохъу, шыми пенс къытат. Етӏанэ щӏым загъуэрэ мыст, зыгуэрхэр хэтэщӏэри пщӏа е фрезер етэлъхьэ, е мыстхэм ярытэлъхьэри пщӏа джа щӏымахуэ шхынхэр, апхуэдэу ахэри тэгъэпс. лъэс къэси. Иджы апхуэдэу дызекӏуэ. Сэ иджы паспортыр къысатаси схуиту сыкъэпсалъэ иджы. Си щӏалэ и нысэ мыбы щыщти, ар си щӏалэ кърита, си щӏалэ тщхьэгъусэ кърита, тщхьэгъусэ сэ къысита. Ара нэхъ адрэ къэкӏуэжахэм нэхъыбэм апхуэдэ зимыӏэм джырэ нэс я ӏуэхухэр къин мэхъу. Тщӏэӏым, къэралыр зэрегупсысыр, ама Дунэ Адыгэ Хасэр абы рыпсэлъэн хуейс. Мыс лъэсипщӏ хъуауэ ищӏэӏым, зыгуэркӏэ рагъэкӏыжыну, рамгъэкӏыжыну. Уэщӏэ хабзэр зэрэщытыр? Яни, уигу рэхьэту хъунуӏым а паспортыр къуамыту. Уэлей урысыбзэр микӏэ йохьэ, микӏэ къекӏыж. Ама кӏуэ, тщхьэгъусэ урысыбзэ тӏэкӏу ищӏэ хъуаси, абыкӏэ си ӏуэху зэфӏэкӏ. Етӏанэ мыбы къэрал укӏуэми, тэнэ укӏуэми адыгэхэр щыӏэси, пщӏа, зэфӏэкӏ. Сигъэзаӏэм схуейуэ, си ныбжькӏэ схуеижӏым джы лӏо етщӏэжынур. Ара нэхъ нэхъ сщӏалэӏуэ сыкъэкӏуатэмэ, ар зыгуэрэ етщӏэнут.
Тӏэкӏу лъэвауэ дыкъэкӏуэжас. Нэхъ пасэу дыкъэкӏуэжатэмэ, ди ныбжьыр апхуэдизу хэмыкӏуату зыгуэрхэ тщӏэнт. Ауэ ди ныбжьыр хэкӏуэтаси, ди узхэр къэхъия. Тхуэщӏэжӏым апхуэдиз.

Къыпцӏэ ит, мис кхъужь ит, мыӏэрысэ ит.
Къатхэ я унагъуэм нобэкӏэ я ӏэпсэукӏэм зыкӏи зытрагъэгусэкъым. Я закъуэу пщӏантӏэм зэрыдэсыр. Я узхэр къызэрыятэр къомылъытэмэ, зыхуей зыхуэныкъуэ щымыӏэу мэпсэухэр. Фигу къеуэ, фигу щӏэныкъуэ щыӏэ, фи псэукӏэ теухуауэ, жыпӏэу ущӏэупщӏамэ, лъэпкъ ӏуэху фӏэкӏ, я щхьэ ӏуэху и гугъу къыпхуащӏынукъым.
Иджы тэ тигу къеуэр мы Сирием мы шыхъухэрэм ипэрэм хуэмыдэу нэхьыкӏэ хъуа Цӏыфмэ я псэукӏэ. Ыджы адыгэхэу исхэр я ӏэхъщэ шхын къихьыжӏым ипэрэм хуэдэу. Я нэхь ныкъуэм итым хуэдэраӏым, дыхьэ нэхь тӏэкӏу зиӏэм нэгъунэ и шхын игъуэтыжӏым. ӏэхъщэ иӏыгъми и шхын игъуэткъым къишэхуну. Джа апхуэдэу итхэ. Ыджы зетыхьэ ӏуэху гуэрэ къэкӏуэжынхэм щхьи, зы нэбгэ минрэ щибгъурэ хуэдиз я цӏэхэр кърагъэхьа мэгуӏэхэ. Мес и мобайл уэзгъэлъэгъуатэмэ, махуэ къэси тӏу-щы къэпсалъэ. Мы ӏуэхум лӏо рыкӏуар тропсалъэ мокӏэм икӏэ зыгуэрэ зетыхьэ зэфӏэкӏыну тщӏэӏым. Адыгэ дуней хасэм ар зэрихьэн хуейс. Сирием исхэр малӏэхэджэ. Адыгэ хъун, нэмыщӏ хъун, кӏуэ зэ къэрэплъэ. Гукъеуэ ар. Пэрэм хуейр къэкӏуа, хуэмейр къэкӏуаӏым. Ухэӏэбэн уплъэщӏынущ, апхуэдизу мыст щыӏаӏым Дамас. Иджы щыӏакӏэр яни, адыгэ ӏуэхужӏым, адыгэм щхьэдэкӏа адыгэ ӏуэхум, цӏыхугъэ ӏуэхум нэса. Джара гукъеуэ тиӏэр.

Кӏуэ, зыщтами Тхьэм хъер лэжьэн хуейщ. Диӏэ хъуащ псори, дызыхуейр зытхьэщи, зэтхьэлӏэжащ.
Дибхэ я унэ лъапсэм щӏы кӏапэфӏ къыпылъщ. Я къару къызэрихь теухуауэ хадэм щоӏэбэхэр. Къат езыр ӏэпщӏэлъапщӏэщ. Удз къызэрихыр и ӏэкӏэ зэригъэпцӏыжащ, техникэм и лэжьэкӏэм фӏыуэ хещӏыкӏ. Иджы жыги дегъэкӏыф. Ауэ сэ си жыгхэм дэздзахэр зыри къэмыхъуу, ди гъунэгъухэм яхудэздзахэр дэкӏащ, жери мэдыхьэшх къат. Къат сымэ нэмыщӏ иджыри унагъуитӏ нэхъапэӏуэу унэ щагуэшам дагъэтӏысхьэгъат Анзорей.

Конечно, гражданскэ пӏыгъыу щытмэ, си гугъэс тӏэку нэхъ тыншт. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, аргуэру зэ къэдгъэзэжынс, лэжьыгъэм теухуау, сэ джыбысту си ӏуэхур теухуау. Паспорт пӏыгъыу щытмэ, къэралым джыбысту ӏейуэ къыдапкъуау, цӏыхур и лэжьыгъэр зэӏыхьау щытмэ, е ахъшэ тӏэку ирата, е кредит зэрыжаӏэр, е нэгъуэщӏ.

Арати, а проблемэ закъуэ абыкӏэ диӏащ мыдей диям апхуэдэу лъэпкъ Сирием дыкъикӏыжам дей. Вариант куэд ӏейуэ диӏащ апщыгъуэ. Иордания, Ливия, Ливан, Турция, Европэ. Мис а Сирием щыпсэуахэр нэхъыбапӏэр Европэм кӏуащ. Дэ апщыгъуэ апхуэдэу вариант диӏащ. Ауэ сэ сыхуеякъым. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, Хэкум къэдгъэзэжыну дыхуейт. Си адэр апхуэдэу жиӏэурэ зэхэсхауэра япэм. Си адэжьыр апхуэдэу жиӏэурэ зэхэсхауэра. Ауэ насып хъуакъым, къигъэзэжакъым. Си адэр дунейм ехыжащ, Хэкур илъэгъуакъым, къэкӏуакъым. Ауэ Алыхьым и шыкур си насыпра, Хэкур зэрыкъэзгъэзэжащ. Сабийхэр, мыдей щыпсэухэр, си сабийр мыдей дыкъэнэну, мыдей дыпсэуну, мыдей дылӏэну Алыхьым жиӏэмэ, ара здыхуейти. Нэгъуэщӏ зыри дыхуейкъым.
Хьэпащӏэ Тамбий и хэку къыщихьэжам адыгэбзэр къыгурыӏуэ мыхъумэ бэлыхьуи ирипсалъэтэкъым. Иджы куэдкӏэ нэхъыфӏу ирипсалъэ хъуащ. Урысыбзэри хъарзынэу зригъэщӏащ. Зы хъыджэбз цӏыкӏу закъуэ фӏэкӏа яӏатэкъым къыщыкӏуэжами, Иджы тхьэӏухуд защӏэу хъыджэбзищ яӏэщ. Лэжьыгъэм щхьэкӏэ Налшыкым нэхъыфӏ ара? Бэс пхъащӏэура. Дукӏеяпӏэ тхуэщӏыну, кухние, мебель псо, псоми бжэри ара. Мыдей лэжьыгъэ щыбгъуэтрэ? Алыхьым шыкур нтӏа, постоянно зиӏэу.

сиуну хъуну. Паспорт уи адэ уи анэр мыдей щыпсэу? Анзорей. Анзорей щопсэу иджы.
Крем-Константиновкэ дэсхэми хъарзынэу я ӏуэху зэтеуващ. Мылажьэу мышхэж яхэткъым. Мы къуажэм къыдагъэтӏысхьауэ щытахэм ящыщу унагъуитӏ, Хьэпащӏэрэ Стӏащхэрэ дэсыжхэкъым. Стӏащхэ я ӏуэху зэхуэмыхъуурэ иужьым Тыркум икӏыжахэщ. Хьэпащӏэхэ къалъыса унэ лъапсэр зэбгъэпэщыжынкӏэ ӏэмал иӏэххэтэкъыми, Псыхъурейкӏэ нэмыщӏ унэ къыщыхуагъэлъагъуэм абыкӏэ ӏэпхъуэжахэщ. Мыдрейхэр махуэ къэси мэлажьэри, мылажьэу щыдэсыр закъуэтӏакъуэххэщ. Стӏащ Сабрий иджы и закъуэжкъым. И щхьэгъусэри къэкӏуэжащи, зэнэзэпсэу, зэгурыӏуэу зэдопсэу. Тхьэм фӏыщӏэ худощӏ, тщӏаӏамэ, дошх, жи, Сирием щыпсэуам щыгъуэ, дзэ къулыкъум хэта генерал Сабрий.
Лъэсибгъу хъуа мы къызэрыкӏуэжар сэ, шыкур алхьэмдулла. Унэр си закъуабзэу сежьи, илъэсрэ ныкъуэрэ срилэжьащ, згъэхьэзыращ. Бынхэр щӏалэр къэкӏуэжмэ, си къуэшхэр къэкӏуэжмэ, зыгуэру апхуэдэу сыкъэпсат. Шыкур алхьэмдулла мес махуэ къэси зы лъэбакъуэ тедзэ. Дыкъэкӏуэжа лъапсэр нэхъ ину тщӏыжыным щхьи. Шыкур алхьэмдулла Алыхь Тхьэм зыгуэр къытхуищӏа, шыкур алхьэмдула, закъуэ зэрыкӏэгъуэжыр лӏо щхьи, нэхь куэдым мыбы ипэ сыкъэмкӏуэжа джа закъуэра, сигу къеуэ, нэхь псори, шыкур хьэмдула, фӏы дэдэ. Мыи си щхьэгъусэри пенсэ хъуи къэкӏуэжа, псори ти ӏуэхур нэхъ махуэу къэси, нэхъыфӏ имыӏэ хуэдэу дрекӏуэкӏ, шыкур алхьэмдула. Хадэр тиӏэ хъуа, хадэр Тэмэму псори къыхэкӏ, ахэр джэщ махуи дыдолажэ. А хэкӏэмкӏэ фӏыдэдэу, фӏыдэдэу шыкур алхьэмдулла Алахь Тхьэм къытитауэ ахэмкӏэ трищыӏэ. Тӏэкӏу лӏыжьу тхъуами ти ӏэ къекӏ тӏэкӏу зыгуэркӏэ да, шыкур алхьэмдулла. Фи документхэм я ӏуэху теухуауэ дауэ хъурэ Сабрий? Паспорт фиӏэ?
Къытатаӏэм дыхьа мыбы законымкӏэ абы тӏэкӏу лъэситху. Зи нэужьи законкӏэ паспорт урысыр къуатын хуей. Джа закъуэр мыпсэу къэкӏуэжахэм ар гугъути, ӏэмал иӏэмэ зи ӏэ къикӏынум абы телъэӏу, зыгум къыдэӏэпыкъуну мы документым щхьи, мы паспортым и ӏуэху зэфагъэкӏынум щхьи. Лъэситхумкӏэ къуатын хуей, лъэсибгъу хъуа къытатӏэм дэ гугъу трагъэхь. А закъуэра, а закъуэра, тӏэкӏу ти щхьэ зыгъэузу щыӏэ

Мес махуэ къэси долажьэ махуэ къэси сыт хэдгъэхъуэн жыӏэу апхуэдэу иужь тет шыкур альхьэмдулла. Сабрий и хадэм езыр дуней жэнэткӏэ йоджэр. Апхуэдизкӏэ фӏэфӏщ а и ӏэм ищӏэм къыпыкӏ хъерри, махуэ псор хадэм щигъакӏуэуращ жиӏэр. Я къуэ закъуэр иджыри къэскӏэ къызэрымыкӏуэжащ. ООН-ым щылажьэ щӏалэм Урысейм абы щиӏэ и къудамэм зыкъригъэдзыжыну иужь ихьати, къемыхъулӏэу нэгъуэщӏ къэралкӏэ ягъэкӏуащ. Къардэн Тамбий Крем-Константиновкэ къэӏэпхъуэжагъащӏэщи, псори зыпхыкӏам ебэкъуэныр иджыри къыпэщылъщ. Абы къыхэкӏыуи нэхъапэӏуу къыӏэпхъуэжахэм сыт и лъэныкъуэкӏи зыкъыщӏагъакъуэ.

Къэщэхужри бощӏэт мо жыг жыгу итатэр къысэбэпынутэми, сэ къызжаӏащ мыдей мо мо бизнес цӏыкӏум хуэдэу щыпщӏкӏэ, мо жыгхэр щыхэпсэкӏэ нэхъ упсэуфынущ, нэхъ

Общество Родина жаӏэри а игъокӏэс къакӏуащ. Ар пщыгъупщэнукъым игъащӏэм. Игъащӏэм пщыгъупщэми ар уцӏыхужкъым уэ. Ар къыддэӏэпыкъуахэри, ар къыдащӏари, къытхуащӏари пщыгъупщэжын хуейкъым игъащӏэм. Дэри хэт къакӏуэми, хэт щыӏэми мыбдей Къэбэрдей ирехъу, Сирий ирехъу, Ирдан ирехъу, хэтми дэӏэпыкъун хуейщ дэри. Цӏыху псоми я ӏуэху зыхуэдэ мыхъу щхьэкӏэ, хамэ къэрал къикӏыжа адыгэхэр зэзышэлӏэж ӏуэхугъуи щыӏэщ. Иримыхьэлӏам ар зыхимыщӏыкӏынри хэлъщ, ауэ мыбыхэм ящыщ дэтхэнэ зыми ар хьэкъыу пхыкӏауэ ещӏэ. Ди щӏыналъэр дуней жэнэтщ, нэгъуэщӏ къыщӏэплъыхъуэжын щымыӏэу. Яфӏэфӏщ щӏыгум телэжьыхьын, къыпхуэгъэсэбэпмэ, абы къыпыкӏ хъерри зы къигъэхъуапӏэщ. Гугъу уехьу къэблэжьыр ӏэфӏщ, яфӏэӏэфӏыпсщ ящӏэри, и ясэри, къаугъуея псори. Еш ящӏэкъыми, я ӏуэху къадохъу. Хъуахъуэу, фӏыщӏэ ящӏу мэпсэу. Я хэкужь къыщихьэжахэм фӏы къыхуащӏати, а къыхуащӏам и пщӏэр ягъэкӏуэдаӏым. Я цӏэ ӏейкӏэ зэи зыщӏыпӏи щагъэӏуаӏым, щӏэпхъаджащӏи, псэукӏэмыщӏи къахэкӏаӏым. Мыхэр щапхъэщ, мыхэр щӏапхъэщ, фӏэщхъуныгъэм хущхъуэгъуэ зэрыхэлъым и щыхьэтхэщ. Уи ӏуэху фӏы зэрыхъунум уи щхьэр теухуа хъуа закъуэмэ, ар нэрылъагъу мыхъункӏэ ӏэмал зимыӏэщ.